Igbo onye ahịa adịmakwa enwere ife dị mmiri eji ekwube nya ahụ okwu ụlọ ya ma na chi eje ma bụrụ onwe ya maka ọ na-eme emeghepụ ụbọchị emeghepụ ọnụ oje ma bụrụ eziokwu abụrụ oge amachikọrịta ọdịkwa akụkọ ọgụgụ maka mụwa eze ndamdike jisia na ọgba na ụbịa matele ka m kwuo nya ahụ okwu ma ya ma kọwa onwe m maka na ọ bụ nkọwa pụtara siri jiri wee naba

ọ bụrụ na ndị ọjọọ mekala na obodo obodo ezukọ ọnụ obodo ezukọ ọnụ akpọlị ndị ichie ndị gboo gboo akpọ ndị ichie ndị gboo gboo ndị biri ezigbo ndụ na ala igbo be anyị ihu edebe edebe akpọ ha asị ya ọ ga-akara ka eruwe maka ọ na-eme ezu oke ahịa obodo na-adọtọ ndị nwụrụ anwụ ndị ichie ezukọ ọnụ ebupụta ọfọ wee sụọ n'ala ka e were ọfọ ahụ asụọ na ala ife a na-ekwu n'okwu bụ ịsị ọzọ emezina n'ala Igbo be anyị ma ọ bụrụ na ọzọ ya kacha ji eme eme onye amaghị okwu ndị ndị ọzọ ala ga-esi wee ma ọfọ etigbuola anyị ya oje ma bụrụ ike ịnụ na-ekwu n'okwu maka nselite n'okwu eselite maka ọ na-eme okwu nwa abịa m n'uche ekwuo m n'ọnụ ka mụ kene ndị ezinne ka mụ kene ndị ezinne Daddy ewekwana iwe ọ na-eme nchi ka nne bụ di na ahụ na-ebido mụ na nne o nwere ife m ji ekwube nya ahụ okwu emakwara bụ nne bụ ejesi agwụ n'ezinụlọ oje ma bụrụ eziokwu ụmụ nwoke ụnụ sị na m sịrị asị ụmụ nwoke ụnụ sị na m sịrị asị ka m jụọ ụnụ ajụjụ kedu ife o ji eme ọ bụrụ na nna kwusịa nne kwusịa nke nne kwuru ka nwata ya aka wee nụrụ anụ sakene nya bụ ajụjụ nne ka ọ na-eme Gekwa ntị ka m gwakwa ya agwa etu ọ sọrọ nne ya jọ njọ wee jọsịa njọ ọ bụrụ na ntị were ntị ọ bụrụ na mmadụ were ntị nụ na mmadụ na nne ya na-ese okwu na a ya-akpọ onye ahụ onye iberibe maka na o kwesịghị ekwesị maka na nne ga-adị mkpa ọkwa nne nne nne ekenekwa m ụnụ maka mmadụ bekere agbado bekere ha sị na ọ bụ ololo mmanụ eji etube ya etube mgbe a jụba m ajụjụ sị m na ọ bụ Anam bụ ose ebi owu oje ma bụrụ eziokwu Anam bụ ofe mmiri Ọgbarụ bụ ofe mmiri Oyi bụ ofe mmiri anyị ncha bụ ofe mmiri aga m akọrọ ya akụkọ ma mee ya ma ife anwa na-ekwu okwu ya e nwere mmiri jere jizukọ anyị ọnụ eji kpọba anyị Ọmambara esi na ya Ọmambara wee wepụta Anambara akpọ ya Ezu na Ọmambara ọkwa nne ka m na-ekwu ya okwu ma nye ya adịghị adịba nwaanyị adịghị adịba maka na enwere ihe mkpụrụ aza mgbe ama ojiri wee selita bịakwa ntị baya na m kwukwa nya ahụ okwu ọ ka mma n'ebe ụmụ okorobịa nọ ka m kwuo okwu na ụmụ okorobịa ife m ji ekwube nya bụ okwu ụmụ ntorobịa ụnụ ka anyị agwa nya ahụ okwu a sị na ọ bụ anyị nwa bụ leaders of tomorrow ka anyị lapụkere ya obodo anyị maka na naijiria agbasago oje ma bụrụ eziokwu ma ya ga-anọ iburibo na ya nọ ka mmiri ịma eze ka ndị ọma ajụjụ ya ka anyị ga-eji wee kwuo nya ahụ okwu ka anyị mara amara akwụkwọ nsọ wee gwa anyị nyawa okwu ọ sị na nwoke mere njọ nwaanyị eme njọ chukwu wee bụ ụmụ nwoke ọnụ wee sị ya na tupu enweta ife anyị eri na nwaanyị ata ahụhụ kwanna maka njikere ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ya bụ ife kedụzi ife o ji eme onye tolite ọ chọrọzị ịta ahụhụ ọ chọọ ka ọ kpata ego na-ataghị ahụhụ ụlọ ka m na-ajụkwa ya bụ ajụjụ ka anyị sepụnụ aka n'ihe ọjọọ dadị eje ma kwuo nyawa okwu ekwu ọ sị na ọ bụrụ na ịchọ ka ị nwere onwe gị ọ bụrụ na ịchọ ka ị gaa n'iru na ị ya-ewepụ aka na njọ Ị na-ekpe ekpere ka ọ dịrị gị na mma mana o nwere onye iji oke nye ahụ ekechi ekechi kedu ka o ye esi dịrị gị na mma n'ukwu ahụ ife ọnwa m na-ekwu nyawa okwu ife m ji kwube nyawa okwu mụ na ọhịa ọ bụ oji ọfọ ya na ọ bụ oji ọfọ ya na n'ala Igbo be anyị ị ma na a pụta na ala Igbo kwube okwu ọfọ ọtụtụ ndị bu ụka n'isi eche na ọ bụ alụ ma ya ma akọrọ ya akọrọ ọfọ na ala Igbo bụwa akwụkwọ nsọ ma anyị na-agụ na be anyị ya ka ọ na-eme ọ bụrụ na ọ karịa ụkọchukwu ọ chọba akwụkwọ nsọ

nke eji mara ndị be anyị ebe ọ bụla onye nọ ya bidowe aka n'ana na anyị ye ekpe ekpere ndị be anyị ọzọ emena ka anyị na-ekwu okwu ya ya bụ isiokwu nwa anyị na-ekwu okwu ya mgbe esi wee si ụlọ nọ nọ n'ọgba aghara asọbụ na udo bata ya kwelenụ m ise anyị ya na-ekwu nyawa okwu unu ya mara ọwa ego bụ mma nwoke ị makwa na onye na-ejighị ego na ụwa na-atụ ya n'ọnụ onye na-ejighị ego o nwekwa onye ma ya n sị ndị moto na-akpa sị ya nweta ego ọ ye eji goo moto kwelenụ m ise n sị ụmụ okorobịa ka m na-ekwu nyawa okwu n sị ụmụ okorobịa na unu ya akpata ego n'ụzọ kwụ ọtọ ka anyị hapụkere na ya wuru n'oke ite ọ gaghị enyere anyị aka enyere ma ka anyị gbaba mbọ ka ọ dịrị anyị na mma kwelenụ m ise n sị ụmụ agbọghọbịa a sị ọ na-eme a jụkata onye mụrụ a jụba onye ga-alụ maka na ọ bụ di bụ ugwu nwaanyị oje ma a bụrụ eziokwu abụ n sị onye oge ya lu ya ezigbo di rukwa ya aka kwekwerenụ m ise anyị ya na-ekwu ekwu n sị unu ka anyị ụlọ n'anya unu ya afụ na anyị dị mmadụ ole ma ole ma mgbe ọzọ ya eme ụdị emume nwa dị otu a anyị asị na anyị ya achọzi field ebe anyị eje wee mee nya bụ ife maka mmadụ ya akarị akarị kwekwerenụ m ise anyị ya na-ekwu okwu gekwa ntị ife m na-agọ n'ọfọ oji oke mmadụ tupu agakwa ya gozi gị agozi o nwe onye i ji oke ya o nwe onye gị na ya na-ese okwu je ka unu mezi udo i mezizi udo i buruzi ife onyinye ahụ i ye enye chukwu wee bịaba chukwu ekwe wee nara ya pastọ ekwutekwara m nyawa okwu ya ka o ye eji wee bịaba ọ bụrụ na gị na nwanne gị na-ese okwu jee ka i mezi udo m wee bịaba chukwu ka o wetara anyị ịfụnanya tọrọ atọ n'ala igbo be anyị kwerenụ m ise o mere ya ndị be anyị na obodo anyị bụ naijiria adịgo ka ukwu agadi nwaanyị amaazị ebe a ya-ebido aka ebido mgbe kwubere ya okwu onye ka m na-akpọ aga m akpọ INEC chairman ka aya m akpọ Ekweremadu ka aya m akpọ tinubu kedu ndị m ga-akpọkere ya bụ ife ka njụba ma ife m ga-ekwu ekwu ka ọ ya bụ nkwụsị enwe m ike wee nara onwe m ka m ghara ikwu nke ọ ya-abụ m kwusịa ndị debi ekechide m n'ụzọ ọpịaba m ụka ya ka m ga-eji kwuo onye ahụ okwu ndị be anyị ife m na-ayọ Chukwu sị ka nke bụ eziokwu mee n'ala Igbo be anyị ka a kọkerenụ anyị nke bụ eziokwu kwekwere n'ụzọ